ko safin ye ni ma ni sa wele wele nansɔn ka disa la taa fɔ sa wele wele tukɔrɔ nɛrɛba bunzale fisi fasa safin ye ni ma ni sa wele wele nansɔn ka disa la taa fɔ sa wele wele ko tukɔrɔ nɛrɛba bunzale fisi fasa. ko a ye na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ dankun na ye dankun na ko ɲɛfɔ man di. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ dankun na bi ko dankun na ko ɲɛfɔ man di. Ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ dankun na cɛ dankun na ko ɲɛfɔ man di. An na ɲɔgɔn sɔrɔ dankun na bi dankun na ko ɲɛfɔ man di. Ko to i ye yo. N'a fɔra an k'a rɔbɛn ko kolokotow ko tɛ sa. Ko n'u ko ko an k'a rɔbɛn u kan tɛ kolokotow ma kolokotow ko tɛ. Ayi.

n k'i ma n ko n ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka cɛbakɔrɔw ɲini k'u ye o ka di n ye ka baro n'u ye o ka di n ye awɔ ɛ n ko karamɔgɔ n ko don bɛɛ tɛna ngɛlɛnw sɔrɔ u ka wo da la wa bɛɛ de ka boli ka biribiri ye karamɔgɔ n ko an ma fa kari ye

N k'an ye bamanankɛ ye so kɔrɔ k'a kɔnɛ awɔ ee k'an jɔ manju mɔkɛ selɛkunna

An y'a tɔgɔ de mɛn. Karamɔgɔ i ko na an ka taa, i ko siga tɛ min na, ko n'i sera dɔfɔ kan, k'u dalen bɛ yen dɛ. N ko i ko k'u dalen bɛ yen nin nɔ, n ko siga tɛ nin na. Karamɔgɔ o karamɔgɔ ninnu, kɔmɔ suko nɛgɛtigi ninnu, n k'u dalen bɛ yen, siga tɛ nin na. karamɔgɔ an taara an n'an kɔrɔw ye ɲɔgɔn ye koyi e an ye foli bila an kɔrɔw la u y'an laminɛ nin ka sigiyɔrɔ d'an ma awɔ o de y'an sigi wa o de b'an bila tuma caman nin ka na an ka jɛgɛ bɛ ji da u ka belebelew senkɔrɔ yan koyi sinɔn kumada de t'an bolo yan karamɔgɔ ko kumada de t'an bolo yan kumada t'an bolo dɛ ɔ karamɔgɔw ka kɛnɛ don mande don dɔ fɔ don ko bɛɛ ni dɔ fɔ ka kan mhm. eh. karamɔgɔ i m'a fɔ ko n'an sera yan nɔ ko ni tɛrɛ misɛn bɛ ɲɔgɔn ye n k'i m'a fɔ n'an sera kɛnɛ in kan ko ni tɛrɛ misɛn bɛ ɲɔgɔn ye ale b'a ba bi k'a senkɔrɔmacɛ siɲɛ wolonfila

ko an bɛ nɔngɔnso ka i ka ji bɔ ye ko bi de k'a sɔrɔ bamanankɛ in kɛn bɛ ka n bala kɔ sago ni n k'a se a se yɔrɔ la ne b'a dɔn an ka ciw sebaa don n ko ne b'a dɔn n jɛ ɲɔgɔn don n kɔnɔfɔ ɲɔgɔn don ɛɛ n baden don hakili kelen ɲɔgɔn don a bɛ k'an ka ciw sebaa ye o siga tɛ n na fewu ɔ ciw kɔsegin ɛ ko jama ka ca ko jama de ka ca bamanankɛ ma fila ɲini koyi ayi ko kelen bɛ ne bɔ hakili ka se n ko hakili ka se karamɔgɔ ko a ma ale ko ko dunba dantan de don insondable awɔ ko ne ko ko k'o de ɲini wolofinden ye kɔni n'a sɔrɔla a k'a minɛ a minɛ ne t'a bɔ dɛ ko a ka baara de wa baara kɛnɛ kan ee karamɔgɔ ko n'a bɛ yɛlɛ sira o sira kan n'o bɛ mago ɲa a yɛlɛ o kan ka taa ko n'a bɛ se ka yɛlɛ fɛn o fɛn kan ni ɲaki b'o la a yɛlɛ o bɛɛ de kan ka taa awɔ ka d'a kan an bɛ yɛrɛ ɲini de la an tɛ maa ɲini na dɛ an bɛ yɛrɛ kun karan de la an tɛ maa kɔ dɛ o de k'a fɔ manden ka nɔgɔ b'o la k'a ban pewu mandenka ma k'an bɛ yɛrɛ kun karan de la an tɛ maa si ɲini na n'an ko kɛlɛ ko nin de ko don ko n'an ko kɛlɛ ko anw kan bɛ nin de ma npanmuru tɛ marifa tɛ ayi an kan bɛ min ma nin de don bala i m'a fɔ ko don min na ko ni an bɛ manden mɔri ɲini ka dɛsɛ u la foro kɔnɔna wa an t'u sɔrɔ yen misiri kɔnɔna tɛ muso naani ka so kɔnɔna an b'o woloma k'o ban an ɲɛ tɛ da u kan dugu bɔlɔn na an n'u tɛ bɛn ɔ bala e de ɲɛ b'u la i b'u yɔrɔ dɔn i t'u yɔrɔ yira an na u ka bɔ u ka fɛn u ka fɛn fɔ an ye sa a bɛ min faamu bala t'u yɔrɔ yira an na u ka bɔ u ka fɛn fɔ an ye min min faamu a kɛlen bɛ maloya ye dɛ karamɔgɔ n k'a kɛlen bɛ nin lebu ye he karamɔgɔ balikuw de bɛ k'u sigi bi furuɲɔgɔnw ɲɛna kanuɲɔgɔnw ɲɛna hakili kelen ɲɔgɔnw ɲɛna diinɛ kelen ɲɔgɔn ɲɛna a sudon ɲɔgɔn ɲɛna ka nkalon tigɛ bɛɛ b'a dɔn min ye nkalon ye fo ka su ko fo ka dugu jɛ karamɔgɔ manden mɔri ka fɔta banna manden n ko manden mɔri ka fɔta banna fɔlɔ u tun ko k'an saralen don bi u ko k'an yɛrɛ de bɛ ka mɔgɔw fana sara n ko an ka taa n'an bɛ ka taa an bɛna se n'i taatɔ ye min kɛ cɛw la kana sigara fewu u segintɔ n'u m'u ta sara u bɛ dɔ k'i la dɛ ee ko kuma n'an bɛ ji bɔ karamɔgɔ ye o b'a sɔrɔ an ɲɔngirilen don ni ka fugulaw bɔ k'u da awɔ ka woro tan da fura la ɛ ka ji t'an bolo koyi ka dɔ di sanmɔ ni ka dɔ di dugumɔ ɛ ko tɔ kelen k'u sɔrɔ makɛ yɔrɔ la ee k'u ka tɔ ma segin k'an ma yɔrɔ hakili ka se kɔni bala ne k'i ma mun ne ka ɲini ta ye nin bala ma i m'a fɔ ko tɛrɛmisɛn ko kɛlɛ bɛ sanfɛ n ko wa n ko n'i ma bɔ joona k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna dɔ bɛ sɔn ka tile fa yira a denkɛ la dɛ n ko yen tɛ dɛ ɔ n kɔrɔ n ko n k'a f'i ye n ko ni tɛrɛmisɛn n ko tile bɛ sanfɛ n ko kabini ne m'u ye fɔlɔ n ko ne kɔni b'a kɛ min ye fewu bala n ko n'u ko kɛlɛ bɛ sanfɛ n ko ɔ n ko bɛɛ k'a fɔ i den ye to min a kunna ko tɛrɛmisɛn bɛɛ k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ sanfɛ kana tile fa yira denmisɛnninw na o sanfɛla ko tɛ dɛ ayi n k'u kan bɛ kɛlɛ yɛrɛ faamaden de ma kɔni kɛlɛ fanba bɛ min bolo u kan b'o de ma ɔ n ko dan bɛ yɔrɔ min na bala ɛɛ n'i y'o lajɛ ka dɔw ka ɲɛfɔli lajɛ k'a bɛ sɔrɔ dusukun de kɔnɔ ɛɛ n ko bala n ko kabi yen k'i b'a ye k'a fɔ ko kuma ni tiɲɛ ye ɲɔgɔn ma jɛ awɔ awɔ ale tɛ dusukun kɔnɔ a bɛ sanfɛ de ko ale tɛ dusukun kɔnɔ kɛlɛ faamaden o dan bɛ kuncɛ sanfɛ de ɔ n k'u kan b'o de ma ne ka yeta la dɛ n ko ne m'u ye fɔlɔ dɛ n ko mɛ ne kɔni ka yeta la bala ni ne y'u ye don o don i kana siga rɔ n'a ma kɛ ne ta ye n ko i kana ɲɛɲini yɔrɔ k'a la a ko kalanden k'e ko ten n ko e ma siga o rɔ fewu wa tɛrɛmisɛn n'a ko kɛlɛ bɛ sanfɛ ne ko n k'a kan bɛ faamaden in de ma dɛ k'a ka bɔ an k'o de labaara oh. karamɔgɔ y'o de labaara bala n ko fana jɛra bamanankɛ n ko n'a jɛra ka jɔ ka baro e ka caman fɔ ɲɔgɔn ye ɲɛnamaya in kɔnɔ ayi bamanan don fewu n ko bamagana don fewu siga t'o la fewu cɛ min y'a ye i m'a ye ayi kana siga o la fewu n ko a taa ni manju mɔkɛ cɛ n taara n jɔ kaburu la fo njole gabɔn o y'a sɔrɔ seku ture nana bɔ ka taa n'a ye n ko min y'a dabiri anw mɔkɛ da la sikaso fo n ka taa cɛkɔrɔba in kaburu la dɛ ne ye tɛrɛn ta libreville especialement ka taa ɲɛ da kaburu kan tɛrɛn bɛ fɛ duwan bila ka cɛbakɔrɔ yɔrɔ ɲini n ko bi de ma n bila ka cɛbakɔrɔw yɔrɔ ɲini n taara n ɲɛ da samori bɔ dingɛ kan fewu a ɲɛfɔ man di n ko a ɲɛfɔ man di e nka n'a ɲɛfɔ kuma sera fɔ a ka ɲɛfɔ ko bɛ kuma de bolo n'a ye kuma tɛmɛ a ɲɛci bɛ dɔgɔya awɔ o kuma lemuru tigɛlen bɛ min kan an bolo a yɛrɛ ye min don an bolo n'an y'a dɔn k'o ye minɛta de ye wulibali t'an bolo dɛ nka ni cɛ o cɛ k'i b'o sɔsɔ i b'o sɔsɔ ni min ye dɔɔni kɔni kɛnɛ ka tigɛ na k'i yɛrɛ la o ɲɛfɔtɔ fewu an ye lemuru tigɛ min kan k'a fɔ n'i ye den o den ɲɛnamaya kɔnɔ k'i k'a dɔn k'u bɛ fa dɔw ni ba dɔw de nɔ na olu fana bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na anw ko an ma siga don min na a siga t'an na an b'an bɔnnaw de nɔ na minnu y'an to yan u m'an walelankolon to wa u m'an tɛgɛlankolon to aha karamɔgɔ k'u y'u ka ɲɛnama bɛɛ lajɛlen kɛtɔla daminɛ ni min ye dɛ kɔn ma maa ye min bɛ se k'a bɔ o kɔnɔ olu ko maa ye kelen ye ko danbaa ye kelen ye ko sebaa ye kelen ye ko faama ye kelen ye naani don danbaga niyɔrɔ don ka saba to an ye n ko n'a sɔrɔ n karamɔgɔ la u ye saba de to an yɛrɛ ye ko sira ye kelen ye jo ye kelen ye sɔn ye kelen ye karamɔgɔ ko ka sɔrɔ k'a to an bolo de tugun ko an ka ɲuman de fɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ka ɲuman kɛ wa an ka juguman to ko ka ko dɔn k'an tilen ka baara k'a dɔn ko an nana ka ɲɔgɔn dafa ɛ karamɔgɔ ni ɲɛfɔli in tɔ bɛ nin kɔfɛ o ɲɛci ka dɔgɔ ko n'a tɔ bɛ nin kɔfɛ o ɲɛci ka dɔgɔ o kuma anw b'olu de nɔ na an bɛ manden dɔfɔ kɛnɛ sinfo bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ fo a kɛyɔrɔ la k'a fo a kɛ kuma na k'a fo ka bɛn a ka wulikajɔ ma ani a ka cɛsiri ka bɛɛ lajɛlen kelen kelen na fo i yɛrɛ ye k'a fɔ n dɔgɔninw ni n denw ma a kana manden mori ka ni e dugubila nkalon tigɛ ninnu a kana ninnu ta ba la an ka taa a ye ninnu to an kalandenw bolo a ye taa ka sɛbɛko la a ye taa ka sɛbɛko la a ka ninnu to an kalandenw bolo ka d'a kan ni maa min tɛ manden dɔn ni maa min tɛ dɔ dɔn manden tariku la ni maa min tɛ se ka dɔ lakale manden dɔfɔ ra ninnu bɛ k'i bolo kamanaganko ye kɛ ninnu tɛ kamanaganko ye n karamɔgɔ hala tɛ se danayafɛn dayɛlɛli ma koyi ayi kana maga maa si ka danayafɛn na a ɲɛfɔ manden yan dɔrɔn n ko i k'a ɲɛfɔ manden yan dɔrɔn o kama n ko karamɔgɔ ma n ko karamɔgɔ n ko ne kɔni dalen bɛ kelen na a ko la kunun yɛrɛ tiɲɛ bɛɛ tɛ bi tiɲɛ ye o janko mɔgɔ ka t'i yɛrɛ sɛgɛn kunun nkalon nɔfɛ ko dɔnni de ye sɛbɛnni dilan ko ale yɛrɛ bɛɛ tɛ kun sɛbɛnni kɔnɔ awɔ n ko karamɔgɔ n ko anw mɔkɛ ne yɛrɛ bɛnkɛ ye min kɛ ɛ n'o ye kanku musa ye kanku ka bala musa ɛ kankun ka bala ka du kɔnɔ fini nɔgɔlen tun bɛ se ka ko du kɔnɔ nka yan a kana jigin kankun ka bala la koyi aw ka segin ka taa fɔ a mɔkɛ kɔrɔba la kɛ awɔ buremalen konate aw ka segin ka taa o la o la teriya fɔlɔfɔlɔ n k'o sɔrɔla mun fɛ ko ji ko gɛlɛya ɔ ko jɛɲɔgɔn dɔw y'u ka ala deli k'a ye wa u ye dugawu de k'a ye ni ji nana ale yɛrɛ y'a ye sa n'o tun ma kɛ kuma dɔ la a tun di fɔ a ɲɛna de ko a na kɛ ka tana dɔ tiɲɛ ɔ ale yɛrɛ bolo o y'ale ka ko sɛbɛntiya ɔ ale fana y'i bolo kɛ ko in na k'a kɛ sɛbɛkoba de ye u ka bulon kɔnɔ ye koyi ale y'i bolo k'a la k'a kɛ sɛbɛkoba de ye u ka bulon kɔnɔ ye nka e karamɔgɔ ko bɛ bɔ ɲɔgɔn ma cogo dɔ la cogo wɛrɛ la n'a sɔrɔ tɛrɛmɛsɛ la karamɔgɔ n'i y'a sɔrɔ o don ko dɔnni tun bɛ yen nɔ n ko n'i tun ye buremalen konate ta ka taa n'a ye ka taa arabi sawuditi dugukolo yaala k'a ban pewu ka segin ka na n'a ye ka n'a fɔ ko minnu k'i ma k'u ka ala deli y'u ka fɛn na a ala kumana yɔrɔ min na yan de don a kiraw sɔrɔla yɔrɔ min na yan de don a kiraw ka ɲɛnamaya tɛmɛna yɔrɔ min na yan de don wa a kiraw bɔnnaw ɲininka o b'a f'i ye k'olu mɔkɛw ko waati kɛra olu mɔkɛw tile la ko cɛbakɔrɔ tun bɛ kilo bi saba ɲɔgɔnna taama ka taa i minniji de nɔfɛ ka na yarɔ olu ka koliko kɔni mɔgɔ bɛ se ka jɔrɔ kosɛbɛ dɛ awɔ o kama saniya ko kuma ka d'u ye u ka kuma o la kosɛbɛ kosɛbɛ n ko an ka taa n'an bɛ ka taa mɛ ɔ n ko ne bɛnkɛ ni ne mɔkɛ bɛrɛmale ni maa k'e ma ko fɛn bɔra nin de kɔnɔ k'o ye ji nati o tuma nin dugu in sigibagaw ninnu tɛ jiko lahalaya de kalama wa o t'a dɔn ko ɲɛci bɛ ji la ɲɛnamaya kɔnɔ o dun bɛ boli la a nɔfɛ dɛ ji dun tɛ na olu yɛrɛ fɛ yen nɔ n ko bala ka bɛn ne ka ɲɛyeli ma maa tun bɛ nin ko ɲɛɲini ni hakilisigi ye ka bɛn ne ka ɲɛyeli ma n ko maa tun bɛ nin ko ɲɛɲini ni hakili sigi ye n'i ye tɛrɛmɛsɛ min tɔgɔ fɔ a ye kuma min fɔ he bala n k'o kuma nin fɛn b'o kɔfɛ n ko fɛn b'o kɔfɛ o turabu cɛko wolonfilanan na n ko turabu cɛko wolonfilanan na kalanden min bɛ turabu dɔn ko n'o y'a da o bɛ fɛn bɔ a kɔnɔ k'a yir'i la bala n ko kabako don dɛ a ko han n ko kana se ka yɔrɔ fewu i m'a fɔ k'a ko kɛlɛ bɛ sanfɛ n ko n k'i ma n ko n'a ko ko sanfɛ fɔlɔ a kana tile fa yira denmisɛnninw na yen tɛ a kan bɛ faama den de ma ne ka yeli la ne m'a fɔ n k'o don dɛ n k'o ye ne de ka faamuyali ye n k'a kan bɛ faama den de ma o bɛ sa o bɛ sanfɛ de dɔnni de y'a yira bi dɔnni sɔsɔbali la k'a fɔ ko a bɛ kunsɛmɛ de la ɔ karamɔgɔ n ko caman jama fanba kelen bɛ k'a bolo kɛ min na o ko k'a bɛ dusukun de kɔnɔ n k'u tɛ sɔn kuma in ɲɛfɔli ma ka taa yɔrɔ jan ko maninfin ka ɲininkali man ka taa ninnu bɛɛ la ee n ko karamɔgɔ n ko an bɛɛ sɔrɔla a kɔnɔ de ka mɔ a kɔnɔ ka cɛfini ta a kɔnɔ karamɔgɔ ka sɔrɔ k'a lajɛ k'a lajɛ ka segin k'a lajɛ de ee karamɔgɔ ka siran de ko est-ce que ne ka jateminɛ ni ne ka miiri selen bɛ min ma nin ko in tiɲɛni kɛ nɔ na a tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ n'i k'i b'a fɔ a jamakulu ye i laban tɛna taa kɛ an yɛrɛ dama minnu kɛ bɛ ka ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn ka jɔn ye bi n ka cɛ jɔn fana bɛ k'olu bɛ kɛlɛ la olu ma taa kalifa yɔrɔ foyi sɔrɔ la fo turelakaw ka bulon kɔnɔ mali la ko moriw ka so a kana wuli ka na joona an ka taa yɔrɔ yir'a la a y'a sigi bani a y'a sigi wa u bɛ taa k'a sigilen to a ye na an ka taa anw de b'o taa yɔrɔ dɔn a ye na an ka taa an bɛ taa yira a la i komi bala n ko fɔ ne nana manden dɔ fɔ yira anw na cogo min na kɔni a ye na an ka taa a ye tɛgɛ min se ka n'u sɔnna ka na ee an bɛ na n'u ye koyi ka na an bolo da an kɔ an kɔrɔ ye awɔ dafa jajamadi silanw kɔmɔ bɔkarinw kɔmɔso konnɛgɛ tigi anw kɔrɔkɛ ale ko kogo ni nguru ni bari de don ko n'a y'anw cɛ sirilen y'a nɔfɛ ko a kana an ta kɛ dɔwɛrɛ dɛ ko n'an nalen t'a bari k'a kolo gɛlɛya an nalen b'a bari k'a cɛɲa de Awɔ. O kuma. An ko. An da yen. Manden mori ma fɛn o fɛn fɔ min ka fɔ denmisɛnninw ɲɛna dɔrɔn ko anw ta ye n kun digi n k'i kun digi de ye ko sara foyi t'a la ni narɛ tɔ tɛ anw ta n kun digi n k'i kun digi de don sara foyi t'a la ni narɛ tɔ tɛ cɛ ka mugan t'an kɔnɔ muso ka mugan t'an kɔnɔ n'i ye ji y'an bolo an yɛrɛ de bɛ dɔ kɛ k'a k'a k'a da awɔ o kuma ka tila ka sɔn k'an jigi da ɲɔgɔn kan ka sɔn ɲɔgɔn ye ka koto ɲɔgɔn ta la ka da la k'a fɔ ko an yɛrɛ dama in de bɛ se ka bɔ a kɔnɔ an kana jɔ an yɛrɛ la dɛ ayi ni fɛn o fɛn y'i kɔnɔna gan i kɔfilɛ sa a dɔn k'a b'i fɛ yen cogo min na a tun bɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la ten fɛɛrɛ jumɛn y'o tigiw bɔ u ye dabali jumɛnw tigɛ a ɲumanw fara i boloda la ban nka i ka ɲuman in fara i boloda la an ka taa eh karamɔgɔ ne k'i ma ko ne n'u ye ɲɔgɔn ye karamɔgɔ ko ne ma fɛn kalan dɛ ayi ne tɛ kalanbaa ye ɔ nka karamɔgɔ ko ne ye yaalabaa ye ka tila ka kɛ jateminɛkɛla ye ka kɛ kɔlɔsilikɛla ye ee karamɔgɔ ka ko ɲɛɲini ɲili bɛ se minnu kɔrɔ k'o doni girinba in de ta k'a da n kun karamɔgɔ n k'a bɛ taa min i tɛ nin fili ka bɔ i bolo kuma dɔ la karamɔgɔ i man'a fili cogo cogo i bɛ na a nɔfɛ de koyi ka d'a kan i tɛ san tan kɛ ne sɔrɔ dugu mɔ dugu kɔnɔ ba maliba tɛ san tan n'a haya dɔ ma jigin ɲɛna ayi e ni cɛ min ko ko kura tɛ ka jigin ko k'i yɛrɛ lafiya k'i sen bari caman jiginna an bɛɛ ɲɛna karamɔgɔ nka caman mandarasa kalandenw wulila mali kɔnɔ kuma min na ka mankan wuli k'a jɔ an ka kiraw kulelani nin de y'an da la an ka kulekara nin de y'an ka misiriw kɔnɔ an ka zawiyaw kɔnɔ a ye wuli k'a jɔ dɛ awɔ an balima minnu nalen don minnu bɛ kulusi sen tigɛ tile fɛ k'a juru tigɛ su fɛ ninnu tɛ diinɛkɛlaw ye dɛ arabu de ye k'u sara an b'u bɛɛ sara cogo dɔn mali in kɔnɔ awɔ ni maa min ma da la arabuw ka waritigiba dɔ nan'u dɔw ta senegali ka taa diɲɛ bɛɛ yaala n'u ye k'u pɔsiw fa ka na o wariw de nalen don u bɛ fɛ ka na an ka tarikiya de tiɲɛ an bolo u bɛ fɛ ka na an ka diinɛ de tiɲɛ an bolo u bɛ fɛ ka na an ka kirako de dɔgɔya ko kira yɛrɛ n'an bɛɛ ye kelen ye ko mɔgɔ don ni maanifin ka miiri sera nin ma ka ban ye ko ni maanifin ka miiri sera nin ma ka ban k'o ma kɛ fɛn ye wa ee karamɔgɔ n ko karamɔgɔ n'i b'a durubili kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔn kana siran cɛ kɛmɛ ɲɛ defansi la n ye n kali ye awɔ ninnu ka durubili n ko n'i b'a kɛcogo dɔn kana siran cɛ kɛmɛ ɲɛ defansi la i bɛ tɛmɛ sa e karamɔgɔ i bɛ tɛmɛ hali ninnu man ɲi karamɔgɔ an faw n'an ka kiraw ye nin fɔ min kɛ anw ka cɛkɔrɔba minnu fɔlɔ bɛ taabolo kɔrɔ la olu y'u cɛsiri dakisɛ sɛnɛ fɛ k'u cɛsiri tiga sɛnɛw fɛ an ka village la ɲɔ sɛnɛw kaba sɛnɛw karamɔgɔ dugu cɛkɔrɔba min tɛ taa hali a yɛrɛ ka du foro la ka t'i ɲɛ da denw kan ni foro ɲana foro ma ɲa a ye ko bɛɛ to denmisɛnninw bolo sa ko kɔrɔ nana k'i sigi nka n'a fɔra ko karamɔgɔ foro sɛnɛ bɛ yen don min o bɛɛ bɛ taa daba ta k'i biri karamɔgɔ u ye baara min d'anw kan u m'a da duguba kɔnɔ mɔgɔw kan aw t'a ɲɛ dɔn nka aw t'a ɲɛ dɔn aw t'a ɲɛ dɔn karamɔgɔ an y'a da u nɔfɛ ten nka cɛ tiga tɔni hakɛ min tun bɛ bɔ san kɔnɔ ka taa du kɔnɔ n ko kaba kaba tɔni hakɛ min tun bɛ bɔ dakisɛ tɔni hakɛ min tun bɛ bɔ he karamɔgɔ don dɔ a fara ɲɛɲini taw kan i ka ɲɛɲini olu ninnu de ɲɛɲini k'a dɔn kan ka d'a kan karamɔgɔ i yɛrɛ ka fɛ ani bala ko fana an bɛ karamɔgɔ sen kɔrɔ don dɔ la a yɛrɛ ka fɛ ko n ye kɛlɛ fana yɛlɛ sanfɛ yan dɛ e n ko nin de ye kɛlɛ yɛlɛlen sanfɛ a ko aa a ko bamanankɛ a ko e k'i ma kalan ko ne sigalen b'e ra dɛ n ko cogo jumɛn na aa ko tariku dɔw bɛ kunkolo la nin ɔ nka karamɔgɔ n ti k'a f'i ye n k'i ka d'a la dɛ mɛ ne ni bala an ye min kɛ an bɛ jɔ ka baro kɛ aa o janyana dɛ n k'o janyana mɛ ne ma farinya habada k'a fɔ bala ɲɛna n ko kira jatigikɛ de ye ne yɛrɛ ayi karamɔgɔ ne m'o fɔ bala ɲɛna cogo si ra o waati ee o y'a sɔrɔ n bɛ siran tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ siran nka k'o ɲɛɲini dogo ye karamɔgɔ o don ko bala ma n ko bala n ko fɛn y'an bi dingɛ kɔnɔ ka se hakɛ dɔ ma n'i ko k'i b'a ɲɛfɔ mɔgɔ caman ɲɛna n'i m'i kɔlɔsi b'a ko fa donnen d'i la a ko cogo di bala ko ne m'a kalan ko ne ye n ta ye ɲɛ na de ne ma kalan dɛ ne y'a ye ɲɛ de la manden mɔri sigilen filɛ nkalonba tigɛ la furu ɲɔgɔn ni kanu ɲɔgɔn ɲɛna a y'a kɔnɔ fa malo jɛni min na k'a ka basanin don sanfɛ ka n'i sigi ni nkalon tigɛ la dɛ i bɛ taa fɔ a ɲɛna ko a y'o malo min dun ko a k'a k'a bɔkolo kama a k'a k'a ka kira kanu kama a ka wuli ka taa o malo in bɔ jamana na kira m'a fɔ n'a mago bɛ dɔnni na k'a ka taa sinuwa k'a ka taa sinuwaw don aziyatikiw don a ka taa yen a ka taa lajɛ ko an ma kalan dɛ ko a y'a ɲɛ ɲɛ na de sɔgɔbɛ ten k'a ka ɲininkali kɛ anw y'a ye de karamɔgɔ a y'an bila lebu min kɔnɔ a y'an bila namara min kɔnɔ a y'an bila kodɔnbaliya min kɔnɔ diɲɛnatigɛ kɔnɔ n bɛna dɔ ta k'a yira i la n ko bala ni n sara n'an ma ɲɔgɔn ye tugun a lakale mande kana maloya a ra dɛ a fɔ ko ne ko ko ne ɲɛ de y'a ye ko n m'a kalan n m'a ye sɛbɛn fɛn na ko n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye karamɔgɔ n k'o ye tigiya dɔ ye dɛ n ko ka da kan bala ne ka ɲɛnamaya yaala kɔnɔ bala ne taara se thailand o y'a sɔrɔ n taara sini k'a ɲini k'a dɔn ja an kɔmɛrisanw bɛɛ kɛlen bɛ k'an janfa a bɛɛ ye k'a don fasoden kunkolo la ko sinuwa maloni sinuwa maloni malo bɔrɔ kelen tɛ bɔ sini ka na afiriki yan dɛ a y'o ɲɛɲini a k'o tiɲɛ fɔ maaw ye malo bɔrɔ kelen tɛ bɔ sini ka na afiriki yan ne de bɛ k'o f'i ye hali n'an ka mɔgɔ minnu ye malo bɔrɔ kelen kanu ko kan a bɛ dontɔ kɔntinɛ de i b'a ko fɛn jugu dontɔ an ka malo in bɛɛ bɛ bɔ tɛ a tila fanba bɛ bɔ Thailand ni Vietnam de ɔ ne ma se Vietnam nka ne sera o Thailand de la n k'olu b'u sigi k'a fɔ ko eseke k'anw tɛ fatɔya hakɛ de kɔnɔ Thailand dɛ aa karamɔgɔ n'i y'i sigi ka miiri olu fana ka ɲɛnamaya la i yɛrɛ ka fɛ i b'a fɔ ko kelen b'olu fana bolo sanfɛ cogo dɔ la u bɛ cogo wɛrɛ la ayi olu ka danaya kɔlikɔli kɔni k'a fɔ ko ko tigi bɛ ko la olu b'a ta sunɔgɔ de ma ko maa si se t'o ra sunɔgɔ kɔni sinɔn olu ko k'a tɔ bɛɛ nana k'an ka baara de ka taa dɔrɔn kudayi Thailand karamɔgɔ olu kan ka yɛlɛ an na n k'olu kan ka yɛlɛ an na aa karamɔgɔ olu kan ka yɛlɛ an na dɛ ka da kan n'u bɛ sigi k'an lajɛ dɔɔni na u hinɛ an hinɛ de b'u la an maɲumako de b'u la karamɔgɔ kabako dan don n ko kabako dan don ee dimi donna o na n ko dimi donna o na karamɔgɔ n ko karamɔgɔ n'i sera o bangkɔku don o don k'i sigi ka jateminɛ kɛ ka kɔlɔsili kɛ ka ɲininkali kɛ a ɲininkali kɛbagaw la karamɔgɔ n ko n'u y'a ɲɛf'i ɲɛna n'i ma fɛn faamu fɛn in na ko ne bɛ sɔn k'a fɔ ko i fana farala fatɔ kan ee karamɔgɔ n ko y'an bi yɔrɔ jan a ma dan bure malen ka bulon kɔnɔna ma o y'an saba yɔrɔ jan de n ko n bɛna ɲɛf'i ɲɛna sa ala t'i degun a ko cogo di n ko karamɔgɔ n ka bangkɔku sigi kɔnɔna na n'an ka mɔgɔkɔrɔba dɔ ye baro kɛ a ye laseli dɔ kɛ ne ma karamɔgɔ aa wa e yɛrɛ maa min fana hali n'i ka wɔyaji danna dɔgɔkun kelen ma yen nɔ n'i ye nin laseli ninnu laɲini kɛ i bɛ se k'a tiɲɛw sɔrɔ k'a bɔ k'a da kɛnɛma yan karamɔgɔ i b'a ye k'a fɔ ko dimi donna manden ka dɛra fa bɛɛ lajɛlen na dɔwɛrɛ ma s'an ma dɛ n ko dɔwɛrɛ ma s'an ma dɛ minnu nana muso kɛ dɔwɛrɛ ye min dan dɔ ye ka musow jɔ fankelen k'an yɛrɛ jɔ fankelen a kɔlɔlɔ tɔ b'an kɔ dɛ yɔrɔ caman na kɛcogo caman de la he a kɔlɔlɔ tɔ b'an kɔ a ko komi karamɔgɔ ko ko bɛɛ fara ɲɔgɔn kan don ee ko maa si kana ko ni kurun ni lɔja ni ɲɔgɔn cɛ ɔ kuma n'an sera o yɔrɔ la an b'a fɔ ko an bi jɔ karamɔgɔ an ka cɛkɔrɔba ba kelen ni kɛmɛ duuru dalen filɛ bangkɔku u sabalen dugu ma fo ka yɛlɛma ko wolonwula kɛ n kɔrɔ wolonwula bɛ k'o ye karamɔgɔ kana t'a ɲɛɲini kuranɛ kɔnɔ kana t'a ɲɛɲini bibulu kɔnɔ a hadisa kɛnɛman de ditɔ fil'i ma min bɛ se ka ɲɛɲini bi yɛrɛ bɛɛ ka tiɲɛ dɔn k'a fɔ malidenw ye ka d'a kan an kelen tɛ o ye dɛ sɛnɛgalɛw b'o la ginew b'o la ganbiyɛnw b'o la seralɔnew b'o la liberiyanw b'o la ivariyɛnw b'o la burukinabew b'o la beninw b'o la nizeriyɛnw b'o la nizeriyakaw b'o la muritaniyanw b'o la marokɛnw b'o la

mɛ i b'a dɔn olu y'a olu y'a labɔ kɛlɛ kɔnɔ cogo min na karamɔgɔ n'i b'a dɔn olu y'a labɔ kɛlɛ kɔnɔ cogo min na bangkɔku dayɛlɛla tuma min na an ka mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ minnu kɔnna ka taa bangkɔku o tɔgɔ ye ko nizeriyɛnw ka t'u ka kɔrɛsipɔndansiw sigi yen bɔn nizeriyɛn mɔgɔ minnu taar'u ka kɔrɛsipɔndansiw sigi yen o fanba ye biyafara de ye ɔ biafra ni hausaw cɛ ne yɛrɛ b'a dɔn i bɛ dɔ ɲɛ dɔ rɔ komi ɛɛ maninkaw ni futafula cɛ a na tila ka bɔ k'a bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna an b'a faamu cogo min na sinɔn an ma caman faamu nin yɔrɔ ninnu na dɛ donc o biafra minnu taara sigi ye awusaw ka waritigiw de ye voyageurs ye awusaw mana na min bɛ biyafaraden kunkolo la ɲɛnamaya kɔnɔ n'ale ye hawusa ka wari namara cogo o cogo k'a sɔrɔ c'est-à-dire ale mana kɛ a dalen bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ na ale t'o ye k'a fɔ ko juguman kisɛ kelen b'o ra parce que a b'olu bolo ko awusaw ka wari bɛɛ ye jamana ka politiki wari ou bien dɔ ye dɔ di i ka mɔgɔ dɔ ma c'est-à-dire olu bolo wari fɛn o fɛn bɛ awusaw bolo a bɛɛ source ye jamana wari de ye kuwa o de bɛ biyafaraden kunkolo la karamɔgɔ biyafaraden tun bɛna nizeriya ee ko an an karamɔgɔ na an eh, an kɔrɔkɛ lahi gana ko ko k'i ka sɛnɛkɛ daba bila dɔrɔn ka na i ka kalo wɔɔrɔ mago ɲɛnabɔ ka taa k'a bɛ se ka kɛ angola de kuru nafolo kuwa o ye caman girin ka na ɛɛ karamɔgɔ karamɔgɔ ko biyafaraden de tun bɛ taa bangkok kalo wɔɔrɔ n ka cɛ e n'a bɛ otɛli tila kalo wɔɔrɔ a bɛ si dilan tila kalo wɔɔrɔ n'a bɛ dafa ani miliyɔn bi duuru mɔbili bɛ n'i jɔ i la ko n bɛ fɛ ka tile fila kɛ yan n bɛna taa nizeriya kuwa karamɔgɔ o b'a sɔrɔ a y'a ka diɲɛnatigɛ mago ɲɛnabɔ k'a ban ka tila k'i kali a t'i sɛmɛ arabuw ka ala la a t'i sɛmɛ yahudiyaw ka ala la k'i sɛmɛ a ka dɔnni na ko fo ka taa ɲɛgɛn min ye ale tɛ kɛ fantanden ye tugun karamɔgɔ mɛ a wariw de sɔrɔ cogo tun man ɲi awɔ biyafaraw tun b'o wari ninnu sɔrɔ ni siriki min ye tellement k'a bonyana an ka mɔgɔ minnu bɛ bangkok anw anw sigilen bɛ k'an bolo ja ko an ka to mɔna de ko an bɛ natigi kɔnɔ na biafra bɛ ka na wari ɲini bɔ fan bɛɛ an ka denmisɛnnin minnu fana eh, tulo ka gɛlɛn o dɔw donna tɔn na biafra b'a kabu b'a namara dilan ko dɔnni don dɛ awɔ i bɛ don ka tɔn na su tɔ don nin don nin don u b'i ja lasiran ni kuma caman ye n'i y'o bɛɛ kun ka dɔ ko a wari fu sara la n'a taara sa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kɛnɛ kan sisan wala a bɛ kɛ komi béninois ka bi rusi ko nin kuwa awɔ dɔ wɛrɛ tɛ o min kɛr'i la i fana k'a kɛ dɔ la i k'i ta ɲini ka na n'a ye a banna kɛlɛ in bɛ taa tan de a tun bɛ kɛ ten de ɔ ja an ka denmisɛnnin kunkolo gɛlɛn dɔw taa mɛ don tɔɔrɔ olu ye ka nizeriyɛnw ka su tɔ susogo don ɔ olu dun tɛ se ka ko in kɛ nizeriyɛn la fo olu ka ko in kɛ u yɛrɛ jamana kelen ɲɔgɔnw na u kan kelen fɔ ɲɔgɔnw na aa wa karamɔgɔ ko duman ban ka kojugu ban aa karamɔgɔ o y'i fa caman saba duguma ye dɛ n k'o y'i fa caman tɔn da duguma faso nafolo i komi kanku musa y'a kɛ cogo min k'i ɲɔ bɛɛ la dɛ n ko ka faso nafolo bɛɛ ta ka taa da su kelen ka diɲɛkɔ ka sɔrɔ ka na bin nkalonba tigɛra badon ɲɛna dɔw tun bɛ keguya fɔlɔ olu bɛ koli dɔw siri k'a fɔ bɔn a ye nin koli kɛ hali a ye koli kelen kɛ n tɔgɔ la a k'a kɛ fɛn ye sa a k'a kɛ a ka bin k'o kɔnɔ kuwa ni n sera ni n jɛɲɔgɔn y'o ye n'olu sera ka hinɛ n na ka nasɔngɔ di yan sɔrɔ a kɔnɔ a bɛɛ bannen de ye nin ye karamɔgɔ i bɛ k'o fɔ min ye n k'o yɛrɛ sen bɛ ku ra e t'a kalama o n'i tun y'i hakili sigi an b'a ɲɛf'i ye sa hali a tɛ gɛlɛya n ko hali a tɛ gɛlɛya karamɔgɔ ye bankɔko sigikan de ye o bɛ bankɔko ka sigikan sɛbɛn de kɔnɔ kɔkisɛriya waaw kɔkisɛriya karamɔgɔ an kelen tɛ koyi u ye min da arabuw kan yanni nin ko in ka bɔ bankɔkokaw ka nizeriyɛn denw fana kalala pataya night clubw na yen nɔ n ka cɛw nizeriyɛnw fana ka wuli k'a kɛ dɔɔni ye sa k'a kɛ do ye ka filimuw turunɛ ka tɔw bɛɛ gɛn ka taa fan dɔ la ko b'u yɔrɔ wɛrɛ ta kamalen n'i ye bankɔko sigikan de ye i komi nizeriya an kɔrɔ minnu ye yen kɛ olu b'o dɔn sa n ko nizeriya sigikan de y'o ye haya fɔlɔfɔlɔ min bɛ f'i ye nizeriya ko n'i ma foyi mɛn angilɛ kɔni na put my own nin gɛlɛya i k'o mɛn dɛ n ta fara a kan kana to u ka to min la dɛ karamɔgɔ ne ye angilɛ kuma fɔlɔ min mɛn nizeriya o y'o de ye put my own ee karamɔgɔ ko min kɛra i la o ye o ye bankɔko sigikan de ye e bolo ko kabako don wa o tɛ kabako ye bankɔko o n'a ɲɔgɔnna caman u m'a faamu de n k'u m'a faamu de n'u y'a faamu don o don ko cɛ tɛ si bankɔko yen koyi ayi u ni ninnu tɛ ka ye minɛn kelen kɔnɔ ninnu tɛ k'u kɛ foyi ye ni fatɔw tɛ nizeriyɛnw tun b'o ku nin kɛ nizeriyɛn denmisɛnninw u bɛ se ka miliyɔn kɛmɛ yirikaw sɔrɔ k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ nka u ni sinuwa minnu ye afɛri kɛ nin ka cɛ a polisi sɛfuw n'a fɛnw olu bɛ min sɔrɔ nizeriyɛn ninnu t'a sɛnkante purusan sɔrɔ apɛrɛ nizeriyaw nana kɔmanse u b'a kɛ murutaniyaw fana na ani marokɛ ninnu ni murutaniya denmisɛnninw b'a kɛ kɔfɛ an ka mɔgɔw nana don a ra an ka mɔgɔw nana don a ra u b'a kɛ u yɛrɛ dama de la bankɔko sigikan de don ni i dɔgɔnin bɛ yen nin nɔ n'i sɔrɔla la a bɛ jɛn sinji kɔ don k'i t'o bolo n ko n'i filani ɲɔgɔn sigilen bɛ bankɔko n'i sɔrɔla o o tiɲɛ kɛnɛ kan don o don a bɛ jɛn i kɔ k'i to yen nɔ i b'a dɔn a bɛ jɛn kɔ min nɔfɛ min fɔr'a ye misiri la a b'o de kɛ tiɲɛ ye o don ka sinji bila ka badenya bila ka teriya bila ka wolo kelen ɲɔgɔnya bila k'a fɔ dɔrɔn karisa tiɲɛ yɛrɛ la ne tun bɛ fana jigin nin ye kuwa ka d'a kan o b'a kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la i b'a sɔrɔ o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ma jigin ni o kɛwale nin ye ɔ ne m'a fɔ n ko caman kɛwale tun don dɛ nka karamɔgɔ a y'i sɔrɔ a kana bal'i la dɛ namara dilannen de don bangkoko sigikan de don n bɛn'a ɲɛf'i ye hal'a tɛ gɛlɛya ɔ n karamɔgɔ a daminɛ yɔrɔ daminɛ cogo dɔ de filɛ nin ye tan kuwa an ma caya sa wa kɔkisɛri ma caya wa ee an yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn kɔkise sa o kɔkise ta tɛ sɔrɔ siniwaw la bilen ani siniwaw ye caman kɛ sa an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kɔkise la ayiwa ne de b'a dɔn anw bɛ ka hotɛli la nka e ka mali jula ŋana ye jɔn ye jɔn bɛna sanni kɛ n'o taara fo e bɛ baw fa i b'a invite o ye jɔn ye n'o ye ne ci kelen min na don min na dɔrɔn n ka cɛ ne bɛ t'o san sɔngɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka na tiyo tigɛ u b'a fɔ ko n dɔgɔ i ye caman de san ka ne ta in ta nɔfɛ wa nin y'a kelen sɔngɔ de ye e ko nin y'a kelen sɔngɔ de ye mɛ i kana ninnu lakale yan dɛ ninnu tɛ lakaleta ye ka d'a kan ninnu y'aw kan don juru la aw tɛ se ka bɔ bilen an bɛna deuxième génération de labɔ aw tɛ se ka bɔ bilen ko cogo di k'i ma ye u b'a fɔ ko n'an nana dɔrɔn ko u ka girigiri fɔlɔfɔlɔ bɛ k'a nɔfɛ biro la k'a k'a ka wari de déclaré a k'a ka wari déclaré parce que bankɔko man ɲi bɛɛ dun b'a dɔn bankɔko man ɲi donc a b'a ka wari déclaré e man'i ka wari déclaré dɔrɔn o y'i donnen ye i ka coxeur kɛ ka foro de kɔnɔ k'a ka sinsan da sɔgɔ i da la sa e tɛ se ka bɔ bilen o wari in kɔni o kɛmɛ tɛ se ka don bankɔko n'ale t'o kalama wa n'ale t'a ta dɔn ɲinɛ o la o bɛ bɔ sira o sira fɛ ɛrɛsitorantigi b'o la i ka ciden b'o la otɛli balikɔn na sɛbɛnnikɛla npogotigininw ee karamɔgɔ o ye polisi sɛfubaw dɔgɔninw de ye kuwa olu ye yen lasɔrɔ cogo min na e t'a ɲɛdɔn n bɛna dɔɔnin ɲɛfɔ i ɲɛna o fana na an ka taa bani karamɔgɔ ɔ karamɔgɔ n'i y'a sɔrɔ dɔ ye k'e bilasira ko n'i nana i kana taa sanni kɛ i yɛrɛ bɛ taa ka sanni kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn kariti filɛ nin i tilen ka taa u fɛ i yɛrɛ n'u bɛ kuma i yɛrɛ bɛ angilɛ mɛn ubiyɛn i bɛ faransɛ mɛn i n'u bɛ kuma ɔ n'e nana e ti ban k'i ka wari dekilare wa parce que e tɛ fɛ i ka wari ka don u bolo kaso la ɔ n'i kɛra o jula tulo gɛlɛn ye sisan sa u bɛ kɛnɛ bila i ni denmisɛnninw cɛ n ko an ka cɛŋana minnu bɛ bangɔku i komi 84 sofɛriw cogo kɔni u bɛ kɛnɛ bila i ni denmisɛnninw cɛ de kana siga a ra fewu aa karamɔgɔ o kuma n ko bala n ko fɔ ne de ko n ma a ko n'i sera dɔ fɔ kan ko an karamɔgɔ dɔw bɛ yen ko ale ko ko ɲɛnamaya in ye kabako ye dɛ e ne ko n ko bala n ko fana k'a y'a sɔrɔ n ko kabako belebele de don siga kisɛ kelen t'a ra karamɔgɔ an sigilen ɲɛ bɛ min na o de bɛ ka f'i ɲɛna tan ne sɛbɛn lamɛn dɛ ne dɔgɔnin ne den n'i b'a lakale yɔrɔ min na sa lakale ko la awɔ sinɔn kɛlɛ bɛ bɔ a la a ye tɔɔrɔ min se mɔgɔw ma a fanga ka bon kojugu n bɛna dɔɔnin ɲɛf'i ɲɛna karamɔgɔ min fɛn ma kuma min na bangɔku de ye jamana ye ɲɛnamaya kɔnɔ karamɔgɔw balo malo bɛ bɔ jamana min kɔnɔ o bangɔku de ko don thailand capital bangkok de ko don fewu o bangkok de ye jamana ye jamana min ye papiye dilan k'a di npogotigininw ma k'a fɔ ko n balimamuso i ka baarakɛta prostituée yɛrɛfeere o papiye b'a kun karamɔgɔ n'i n'a bɛnna fan o fan ka cɛ polisikɛ kana ɲɛ minnu tigɛ a la dɛ o b'a ta sɔrɔ a la i jɔlen ɲɛna bɛɛ ɲɛna i b'i ta la n bɛ n ta la i tɛ jamanaden ye ka tɛmɛ n kan kana n tɔɔrɔ karamɔgɔ npogotigini ninnu u bɛ yaala ɲɔgɔn nɔfɛ fila fila nɛgɛnin b'u bolo ni maa min bɛ ka abijan kɛ komi denmisɛnninw bɛ sirasi nɛgɛnin min caron caron o ɲɔgɔnna b'u bolo a palanama don u b'o karon karon ka cɛ ko masazi eh, karamɔgɔ sule dɔ ka bila i la de o kuma e jɔn tɛ balikɔn la sa n'i ka kolosi jan ye wa n t'a dɔn i bɛ min kan ye dɛ ne kan t'o ma nka kolosi de tun b'i bolo i jɔlen ye balikɔn na o bɛ sin k'o jɔ e de ma ko alhaji masazi u y'i yɛlɛ busɛ karamɔgɔ o y'a sɔrɔ e ye masazi ko in kibaruya mɛn ko n'a kɛra mɔgɔkɔrɔba la sa k'a bɛ sɛgɛn bɔ i la k'i kɛ komi denmisɛnnin n'i y'o mɛn cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba da baro la i ye kana sigi ara banga o cɛkɔrɔba jogojugu dɔ don a bɛ fɛ k'i mago sa de kan'o k'i barokɛɲɔgɔn ye dɛ o tuma a b'e nɛgɛn k'e kun da masazi ko in kan don dɔ la sa ko in bɛ n'e sɔrɔ o bɛɛ de ta baara o e tɛ masazikɛlaw wele wa k'u ka yɛlɛ u b'a fɔ ko room number so nimoro n'i tɛ nimoro dɔn u b'u ka kile bɔ k'a yir'i la i fana bɛ t'i ka da kile bɔ ka n'a yir'u la u bɛ nimoro ye dɔrɔn u bɛna balikɔn na balikɔn nisi otɛlitigi wari sɔrɔ cogo de filɛ nin ye karamɔgɔ kana taa yɔrɔ jan sa a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibili kɔnɔ n ko balikɔnisi miliyadɛri Bangkok a wariw sɔrɔ cogo de filɛ nin ye kana taa yɔrɔ jan dɛ a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibili kɔnɔ ka d'a kan Bangkokkaw de tun b'u ka match tan arabu la nka u bɛna taa an ka mɔgɔw la cogo min na sisan f'u k'an ka mɔgɔw de don an n'u cɛ ka d'a kan u t'anw ka kan mɛn u tɛ se k'anw bagabaga kan wɛrɛ la an t'u ka kan mɛn donc an ka mɔgɔ minnu donna na olu b'u bolo lasɔn de olu tɛ aw ta kɔni ye ka taa badenw kun ci ka na d'u ma dɔrɔn u k'a jɛni k'a ɲimi de olu b'u bolo lasɔn de donc kabi balikɔn na fɔlɔ balikɔn nisi ni npogotiginin ninnu u bɛ papiye de da u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sinye a bɛna taa marché min tan jamandingɛ sen de don an t'a dɔn min bɛ bɔ a kɔnɔ min mana bɔ a kɔnɔ n ta ye 20 pourcent ye n ta ye 25 pourcent ye n ta ye 30 pourcent ye n ta ye 10 pourcent ye papiye de bɛ kɛ nin na fɔlɔ k'a sinye yanni npogotigininw yɛrɛ ka yɛlɛ kama minnu yɛlɛ k'a ye k'u bɛna taa masaji k'i la dɛ marché tanna kaban balikɔn nisi fɛ yen fɔlɔ karamɔgɔ ma yɛlɛ wa n'i ko k'i ko bi bilara n'i yɛrɛ ko i bɛ t'i ko e eh, u n'u ka saribɛti jɛlen d'i ma i ma deli k'o ɲɔgɔnna saribɛti jɛlen fɔlɔ i bɛ t'i sɛbɛ ko karamɔgɔ o bɛ sɔrɔ ka n'u ka saribɛti jan da dugu ma k'i da o kan ɛ eh, karamɔgɔ ka bɔ i tɔn fasa la f'i sen fasa f'i sentigɛ kɔnɔna bugɔli min ma da i kan yen b'a bolo n'o bɛɛ da i kan yen k'o bɛɛ ka di yɔrɔ koyi ɛ a fɔra cɛkɔrɔba ye k'a ka di dɛ hali n'a bɛ digi a ra a b'a fɔ k'a ka d'a rɔ karamɔgɔ tɛ sɔrɔ k'i jan wa k'o ɲɔgɔnna ta minɛ i disi la he aa karamɔgɔ jaralakaw ka baako tɛ dɛ a ko ni denmisɛnnin min ko ko musoko tɛ sɛbɛko ye wa ko n'o ka sɛbɛko bɛ wuli la k'o kana anw wele dɛ anw ni bisi kumarew ni karamɔgɔ gindow ni eh, dafa jama jamadi silaw awɔ ee ani n kɔrɔ tɔ bɛɛ lajɛlen ko a kana anw wele dɛ anw fana bɛɛ bɛ jaralakaw ka baa ka fan fɛ yɔrɔ la ɔ nka ayiwa a ko de filɛ nin ye sa dɛ ɛɛ ne denw ne buranmuso ne dɔgɔninw aw ka ɲa ma a ka tulo datugu nin yɔrɔ in na koyi n b'a deli yɛrɛ de fewu awɔ n bɛ ka nin yɔrɔ in fɔ n kɔrɔ de ye n y'a fɔ balan ko fɔ nin ye cogo min na n bɛ k'a fɔ n kɔrɔ de ye ten awɔ n ko bala n'u y'i diya o la karamɔgɔ ko n'u y'i diya o la i bɛ fama dɔrɔn npogotiginin kelen bɛ taa don ɲɛgɛn na i k'i hakɛ to a fɔcogo la buranmuso n k'a ka hakɛ to a fɔcogo la a bɛ taa kulusi de bɔ koyi o lankolon tan ni fila de bɛ to kɔnɔ o bɛ to ka tɛmɛ tɛmɛ i jani ye kunna karamɔgɔ fɔlɔ y'a dɔn kuma min na k'i ka jakuma wulila ɲinɛ nɔfɛ ha baara de wulila sa e bɛ fama dɔrɔn i b'i yɛrɛ sɔrɔ jaralakaw ka baara la i bɛ tila dɔrɔn o b'a f'i ma n ka cɛ ko i ka mili dolari sara e b'a fɔ ko fa de b'o la you dey craze mili dolari i bɛ dolari dɔn wa i bɛ badi de dɔn o de y'i faso wari ye dolari u b'a fɔ ko us money mil dollar mil dollar want to pay me mil dollar e tun ye minnu kɛ denmisɛnnin ye u ɲɛ lajɛ o yɔrɔ la i b'a dɔn de ko mɔgɔkɔrɔbaw don karamɔgɔ n'i tun ka kekun dɛ i ɲɔngirilen tun ka kɛ i komi ne ɲɔngirilen bɛ bana ko fɔ ne sɔnna min ye cogo min na nin yɔrɔ in na ka kuma karamɔgɔ n'i tun ka kekun n ko n'i tun ka kekun e tun b'u deli ka dɔ don bolo o de tun b'i to sutura la marise de wulilen filɛ karamɔgɔ e dusu min kɛɲɛ sa wa nka e dusu min kɛɲɛ o ye diyagoya ye a ma fɔ e ɲɛna ko hakili bɛ dusu kɔnɔ e y'o to dusu bolo fo k'o girin ka taa n'o ye karamɔgɔ e b'i tiɲɛ k'i jɔ k'i t'a sara ka d'a kan ne y'o cɛkɔrɔba jogojugu ka i ye ka kɔrɔ bankɔki olu ɲɔgɔnnaw bɛ sɔrɔ badi bi naani badi kɛmɛ wɔɔrɔ de ye dolari kɛmɛ ye olu ɲɔgɔnnaw bɛ sɔrɔ ka taa si cɛkɔrɔba kɔfɛ k'i digidigi awɔ ɛɛ badi bi wɔɔrɔ bi naani n'o denmisɛnninw na de b'u jɔ e ma si na ko mili dolari ko fa de tɛ ninnu na fa de bɛ yen i jɔ i bɛna a lajɛ sisan u b'u ka telefɔni bɔ dɔrɔn u bɛ polisiw wele ko cɛkɔrɔba dɔ binn'u kan ka tila ka ban k'u ka wari sara polisiw girinbaatɔ bɛ na balikɔn na bɛɛ b'a dɔn n'i ye polisiw ni girin dontɔ ye an ka maakɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ bɛɛ b'a dɔn ko marise dɔ wulila ka ban bɛɛ bɛ nin kun dɔn bankɔki sigibaga bɛɛ bɛ nin ɲɛ dɔn karamɔgɔ polisiw ni girin mana don wa u bɛ na dɔrɔn ka sin ka dayɛlɛ karaw paseke o b'a sɔrɔ kile sekuru bɛ balikɔni tigi bolo bɛɛ bɛ kɔnpulo la u bɛna dayɛlɛ e yɛrɛ tɛ dayɛlɛ ta i bɛ fama dɔrɔn u bɛ n'u jɔ n'i ka kilɔtiba jɔlen kunna y'u sa awɔ ko ka mɔgɔ ɲini min b'i ka kan mɛn kɔkisɛrikɛ fɔlɔ min nana n ka cɛ o ni polisiw ye marise tan ka bɛ bolokɔni na fɔlɔ 25 pourcent 50 pourcent marise banna pewu karamɔgɔ o b'i magɛrɛ k'e ɲininka polisi ninnu b'a fɔ o ye k'a y'i balimakɛ ɲininka denmisɛnnin npogotiginin minnu jɔlen filɛ a kɔrɔ nin k'u y'an wele de k'a fɔ k'u n'a jɛra u ye kafoɲɔgɔnya kɛ ko a ma sɔn k'u ka wari sara ɔ o mana fɔ e ɲɛna si min kan na dɔrɔn e yɛrɛ ɲɛ b'i ɲɔgɔn na wolofin jɔlen na k'u digidigi finɛtiri ni da fa bɛɛ la k'i lajɛ e b'i kun jigi k'i kun kɔrɔta dɔrɔn e bɛ se k'a fɔ ayi ko ne ma s'a ma dɛ ko ka d'a kan polisikɛ b'a fɔ nɔn ka da min kan o tɔ f'i yɛrɛ ye e tɛrɛ min sɛ a senkɔrɔma cɛ i k'a lajɛ bani n ko polisikɛ b'a f'i ye ko ka da min kan k'o tɔ ɲɛf'i yɛrɛ ye ko ne t'o nɔfɛ e tɛna k'i bɛna kɛ arabukan ɲɛfɔ cogo in na nusuru awɔ a jigin kun n'a jigin kan polisikɛ b'a f'i ye k'o bɛɛ cɛ i k'o kɛ bɔrɛ la anw ye baara da arabukan nin na yan nɔ n'e b'o ɲɛdɔn e t'i da don nin kuma na e t'a dɔn e ka makakaw ɲininka bani e ka kuwɛtiyɛnw ɲininka a jako jugu u ka jamana y'u kɔla la n k'u tun bɛna mali ni sɛnɛgali pasɔrɔw de san marɔku n ka cɛ ka t'u ja tayilandi ka tila ka segin ka na pasɔrɔ fili k'u ka pasɔrɔ ta ka t'u ka so ee karamɔgɔ olu b'an dɔn k'i tɛ manamanakan dabila ba i ye kuma fɔlɔ min fɔ k'a fɔ k'i ma s'a ma n'an ye mansini kɛ k'a tɛse sisan k'a sɔrɔ a sera ɲɔgɔn ma o dɔrɔn o bɛ san bi duuru kaso de ta i ye bangkok ye i ye nkalon tigɛ bangkok finitigiw ɲɛna bangkok sariya bɛ san bi duuru kaso de d'i ma o la fɔlɔ o ni denmisɛnninw ka o ni npogotigininw ka kirimu tɛ kelen ye o ni n sera a ma cogo min na a sera n ma cogo min na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na si t'anw ɲɛsira la i ka nin kumaden kelen nin karamɔgɔ ɛ bɛɛ b'a ra o sɛ de mɔnɔ o i bɛ sin k'i kɔfilɛ dɔrɔn i baden ninnu jɔlen de bɛ sin k'a fɔ ayi kana siran sa bangkok san bi duuru o bɛ bɛn an ka san mugan ni duuru de ma kana siran dɛ ee an b'a négocier an b'a fɔ ka ta an b'i bɔ a la karamɔgɔ nka a bɛna min yɔrɔ ma f'i ɲɛna n k'o fara a kan ko an b'i ka nafolo bɛɛ don a da fɛ i ka so ta ni kungo ta n'i m'i kɔlɔsi hali i ka denbaya bɛ etazi min na i b'u jigin bamakɔ k'o feere k'o don a da fɛ n'i ma sɔn kaso ma kɔni wa karamɔgɔ n'i tulon kɛra i taatɔ de filɛ kaso la dɛ kɛnɛkisɛ jɛ ka ban n ko fo wura kaso bɛɛ b'a kalama karamɔgɔ ka bɔ fo porokirɛri ka biro kɔnɔ n ka cɛ n ko fo wura kaso bɛɛ bɛ nin kalama o de tɔgɔ ye ko kɔkisɛriya bangkok Bangkok kungokɔnɔmɔgɔw de nana fɔlɔ ka bɔ kungo kɔnɔ malosɛnɛ yɔrɔw la ka na baarakɛdenya kɛ dugu kɔnɔ n ka cɛ u ma kalan tɛ tɔ ninnu yɛrɛ fana b'olu lajɛ ko lakalakatɔ don tɔw tɛ sɔn baara ma olu bɛ sɔn olu ma komi gardien ninnu ni otɛli baara ninnu olu de ye nin k'u lamaga arabudenw na ka cɛ k'u tɛgɛ da miliyari kan ka duguba kɔnɔ denw sigilen to tɛgɛrɛ fɔ la u ko k'an tɛ wuli k'a ɲɛɲini ko ninnu mana kɛ min kɔ o ye tiɲɛ de ye dɛ o ka sɔrɔ ka bɛɛ don dora Bangkok ka fana a kɛra sariya yɛrɛ fo ka taa se jamanatigi fɛ sa ko sariya u ye baara da arabu bilen kan na ɛ karamɔgɔ n'a dɔw fɔra ɲɛna ɲuman ɲuman ko don sadi de miliyari k'a minɛ i bolo su kelen karamɔgɔ e jigi bɛ jɔn kan Bangkok ala b'a kɛ fɔlɔ b'a cɛ ka bɔ i kɔrɔ ne yɛrɛ jatigikɛ kɔni aa karamɔgɔ ko an bɛ fajiri la don o don yan nɔ ko ka tila k'a fɔ k'e sɔrɔla na tiɲɛ yɛrɛ la ko an da tora aa karamɔgɔ kan'i jigira tigɛ Bangkok bɛ sigi k'a dɔn nka kan'i tɔɔrɔ Bangkok bɛ sigi k'a de dɔn awɔ polisikɛ ta baara balikɔninsi ta baara npogotigininw ka fa baara e yɛrɛ bololasɔ baara n ko fo minisiri fɛ bɛɛ ta bɛ na kɔmi u b'a dɔn ɲɛnama tɛ anw ka fanfɛ mɔgɔw bolo n'u y'anw minɛ sisan a la u n'anw ka denmisɛnninw bɛ bɛn u b'i nɛgɛ nɛgɛ k'i ka wari bɛɛ don a da fɛ n'i fana k'i b'i murutu u b'i kari kaso la yen nɔ n ka cɛ fo n'i ka mɔgɔw ye wari bila ka taa u k'i falen berezili kasoladen dɔw la bereziliw bɛ na kasoladen minnu san mɔgɔ minnu ye si kaso kɛ ka t'u bila baara la u k'i falen o dɔ la ka t'i labɔ berezili bɔcogo foyi t'i la i bɛ sa ye a Bangkok don dɛ i bɛ lamerikɛn den ye k'a ka pasipɔri fara ka fili ye de ko I want to die here o b'a sɔrɔ u ye fa wuli o la lamerikɛn n'a ka lamerikɛnya olu de bɛ fa wuli a la u ka sariya la k'a yir'i la an ka sariya ni maa ta tɛ kelen ye dɛ i ye nin kɛ anw fɛ yan an ka sariya b'a appliquer tan de wa i b'a sara n'i ma sɔn ma i bɛ t'i si kaso kɛ foli tɛ s'anw ma n b'i balo anw de bɛ ka diɲɛ balo e kelen balo de tɛ k'a fɔ anw de bɛ ka diɲɛ fanba balo e kelen balo de t'anw bolo

min kan ne m'a fɔ n ko i yɛrɛ ko tɛ welewele t'an bolo dɛ nka karamɔgɔ ɲɛ ye nin ye de cɛbakɔrɔ caman de ta minɛna taara Bangkok wa dɔɔni karamɔgɔ ka baro ma d'a ma an taara yɔrɔ jan awɔ karamɔgɔ n'i b'a dɔn min ye ne fereke ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ n ko y'an ka kira ba yɛrɛ de ye a k'an ka kira n ko karamɔgɔ ka bɛn ne ka ɲɛ yɛlɛn ma kira ko in ma ban dɛ ayi minnu bɛ ka faamu ka taa sira kan ko ne fana b'a ye k'olu bɛ fili la kira ko ma ban kira b'an yɛrɛ fɛ yen a karamɔgɔ n ko kira b'an yɛrɛ fɛ yen a ko han k'i kana sig'a ra karamɔgɔ n ko alikadi terikɛ don kira b'an fɛ yen i kana sig'a ra u tɛ farinya ka ɲininkali kɛ de sinɔn a bɛ ɲɛdɔn sisan kira b'an yɛrɛ fɛ yen karamɔgɔ ne tɛ taa n'i ye yɔrɔ jan n bɛ dan n'i ye soda la yan quatre-vingt-quatre dɔrɔn awɔ an ka cɛkɔrɔba bɛ k'u biri ka sɛnɛ kɛ ka taa kira min balo an ka cɛkɔrɔba bɛ k'u biri ka sɛnɛ kɛ ka t'o di kira min ma a k'a sago kɛ n'o ye jamana kɔnɔ quatre-vingt-quatre gɛlɛya binna mali kan n'o ye ja jugu ye ɔ diɲɛden dɔ de y'an hinɛ minɛ ka fɛn d'an ma n t'a sara cogo dɔn dɛ o kɔni ye fɛn d'an ma n t'a dɔn a bɔra diɲɛ kɔnɔ fan min na o tun ye kaba ye ka n'o di mali ma 84 ne kɔrɔ bɛɛ bi a bɛɛ b'a kalama kaba in n karamɔgɔ i tɛ min kalama kabako na n bɛn'o ɲɛ dɔ f'i ɲɛna bi i k'o ɲɛɲini n y'a kuma kun kɔrɔ ye sanfɛ n k'a bi komi kari kari kari seli eh, fɛnko sofɛriko karamɔgɔ i miiri ko 1984 sɛfa bi yɛlɛma tuma min na ko mɔgɔ tun bɛ miliyɔn duuru sara kɔkisɛriw ye mali la pour que i ka se ka kɛ kira ka chauffeur ye wa n bɛna wari fana sɔrɔ cogo f'i ɲɛna hali ko gɛlɛn tɛ i b'a sara n'i ja ka farin dɔrɔn voyage fila i b'a sara i bɛ wari in ladon a tigi kun sur place jama de nana cɛ an ka cɛ fo ko taara musa yɛrɛ degun sinɔn a daminɛna quatre-vingt-quatre de ka bɛn cɛkɔrɔba ka kaba doni de ma kira tun bɛ k'o kaba doni a ka mɔbiliw sara tun ka ca l'état bolo ka tɛmɛ mali transporteur bɛɛ ta kan

pɔsi kɔnɔ ta nana dɔgɔya musa ko k'a ɲɛ ye di mali pɛtrɔliso ko négatif o douanier a ye na a ɲɛ ye di a o ko minɛn fanba bɛ ka don n'i yɛrɛ fa de tɔgɔ ye dɛ e ko kuma ko mɔbili joli b'a bolo k'u ye mɔbili da fɔ ko musa y'i kun da tabali kan ko pa pa pa pa pa e ko ne hakili la fila ni saba don e ko ko ja ko ko jama ɲɛma k'e bɛ kɔbagaya la o ko la kosɛbɛ dɛ awɔ n ko n karamɔgɔ n tɛ k'a f'i ye k'i ka d'a la dɛ nka n bɛ k'a f'i ye k'i ka wuli ka t'a ɲɛɲini o 1984 o cɛkɔrɔba minnu y'o baara gɛlɛn kɛ kɔngɔ binna olu kan dɔ ka hinɛ olu la ka fɛn d'o ma o cɛkɔrɔbaw jigi ye maa min ye o fana maa in bɛ k'o fɛn doni sara de la ka na wa a ka sara de ka ca fana ɔ karamɔgɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ sɔmi kow fɛ joona dɔw fana sɔmina ka t'u ka mɔbili jamakulu san k'a fɔ cɛkɔrɔba denw ye an b'a bila a fa tɔgɔ la san kɔnɔ an bɛ nin sara ye ɔ n t'a dɔn ni cɛkɔrɔba yɛrɛ b'o yɔrɔ kalama denmisɛnninw fana caman ye o ko kɛ ka giriman sɔrɔ k'o bila u kun ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye ɔ jama nana caya jama nana caya a ko musa yɛrɛ selen fil'a fa ma a ko n fa ko an t'a lajɛ an k'i ka mɔbiliw matricule personnel dɔ sigi la o bɛ se ka dɔn ka bɔ mɔbili tɔw la cogo min na ko sinon ko jamanaden fanba bɛ ka minɛn ta ka na k'e t'a dɔn e t'a dɔn ne b'a dɔn a caman t'i ta ye commerçant ninnu ka ɲagami ka ca e t'a kalama n ko i fa ni commerçant de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a ko musa a ko n y'a dɔn a mɛnna i bɛ fɛ ka n kɛlɛ n y'a dɔn a mɛnna hali n ka remorque wariw sɔrɔ cogo 84 a gɛlɛyara i bolo n y'a dɔn i bɛ fɛ ka n kɛlɛ ka d'a kan sisan i bɛ fɛ ka na n kanuɲɔgɔn kɛlɛ n'i banna olu la i bɛna ne yɛrɛ kɛlɛ o tɛ mɔgɔ minnu ka mobili bɛ ne tɔgɔ la i bɛ fɛ ka n'o de kɛlɛ musa yɛrɛ t'o kalama ko mɔgɔ ka mobili b'ale tɔgɔ la ale bolo musa y'i tɛgɛ da ko bɛɛ fɛ k'ale yɛrɛ bɔra ni ko in ye musa ko non k'o tɛ ka d'a kan minɛn de bɛ ka don ka caya a ko ko musa ko n b'i kɛlɛ karamɔgɔ a ma diya dɛ n ko a ma diya dɛ n ko toma sankara de ye musa sutura u ye cowboy filimu min turu n'o ni ɲɔgɔn cɛ toma de ye popularité di musa ma sinon musa tun bɛ bin 85 bɛɛ lajɛlen ɲɛna ayi karamɔgɔ a t'a dɔn k'a dɛsɛ ko bɛ yen koyi sen nata in de ye k'a fereke kojugu sinon a t'o dɔn fiyewu kana siga o la dɛ n k'i kana siga o la baba moro tɛ sen tigɛlen ko laban musa tɛ sen tigɛlen ko laban awɔ nka sen tɛ yan k'a fereke nka tɛrɛmisɛ e ka turabu in data dɛ n ko ne ye yɔrɔ dɔ y'a la e ka senkɔrɔma cɛ ko wolonfilanan na karamɔgɔ est ce que minɛ yɔrɔ b'a la k'a sama denmisɛnninw ma so ni minɛ yɔrɔ t'a la i yɛrɛ ka fɛ a ka dati bolokɔ la manden dɔ fɔ k'an ka taa so karamɔgɔ ee ka d'a kan u ko min ma k'u ka danbaga kumakan don karamɔgɔ ne ye kumakan ninnu ye cogo min na est ce que bɛɛ b'a ye ka bɛn o ma ne ka yeta dɔ filɛ nin ye karamɔgɔ kana siran a la n k'i kana siga a la a y'i ta yɔrɔ ye dɛ n ko a y'i ta yɔrɔ ye wa a fana ye k'a kunda yen de kan n'i y'a sɔrɔ yen don o don n'a y'i sɔrɔ yen don o don a b'a f'i ɲɛna ko ale ye tɛmɛ ko bi wolonwula kɛ yan k'a sɔrɔ i ma se yan nɔ a b'a bɔ ka hadisa yir'i la ka na sigi araso a b'a yɛrɛ dɔn dɛ n ko a b'a yɛrɛ dɔn a tɛ sɔn yɛrɛ fɔ de ma sɔn a b'a yɛrɛ dɔn ee kana se yɔrɔ fɛ a b'a yɛrɛ dɔn karamɔgɔ ne ko a ye turabu da yan a ka kɔrɔbɔ e ye min y'a la ee karamɔgɔ ne t'o dɔn wa ne b'a dɔn e ma min y'a la o de ye yeta yɛrɛ ye nka karamɔgɔ ne ka yeta fitinin filɛ ta jɛgɛ bɛ ji la don a kumana dɛ ayi a ma kuma da la nka a kumana dɔɔni kɔnɔ kuwa awɔ fimanya nin tɛ yan fimanya nin tɛ a ye saba ta o la k'o yira kɛnɛ kan k'a sɔrɔ a m'a fɔ a da la karamɔgɔ n ka kelen f'i ɲɛna n ko n ka kelen f'i ɲɛna wolomasiri tabaa minnu nana a ye cɛbakɔrɔ fɔlɔ min bolo kɔrɔta fimantigi tɛ i m'a ye finya kɔnɔ ye n'i m'a ye finya kɔnɔ ye karamɔgɔ a ma donso wele ka taa donso ngɔni fɔ a ka so k'i bolo da donso ngɔni kuncɛ cɛmancɛ la donso ngɔni ye jɔn ta ye anw ta tɛ karamɔgɔ i m'a taa yɔrɔ ye yen nɔ karamɔgɔ a ma manden donsow fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ko in bɛ laban yɔrɔ min na ko jɔn k'a ta yira tɔw la ko n yɛrɛ fana bɛ yen nɔ karamɔgɔ hali bi i m'a taa yɔrɔ ye karamɔgɔ e k'a senkɔrɔma cɛ ta an k'a lajɛ ne kɔni b'a ye n k'o y'a taa yɔrɔ de ye a ka kekun kojugu cɛkɔrɔba kɛko don n ko a ka kɛko cogo don cɛkɔrɔba kɛko don a ka teli a nɔ ka ɲi awɔ a ka teli a nɔ ka ɲi karamɔgɔ o y'a sɔrɔ kɔmɛrisanba caman bɔra gindow n'o ko kalama n ka cɛ musa ko k'o bɛ dabila o de bɛ dabila ni musa yɛrɛ ma gɛn ka bɔ yen nɔ fura t'a la u ye jijukɔrɔkɛlɛw daminɛ ka jijukɔrɔkɛlɛw daminɛ ka jijukɔrɔkɛlɛw daminɛ a nana laban min na bɛɛ b'a dɔn n ko bɛɛ b'a ɲɛ dɔn a ko musa ma de ko ne ne ko i tun man ka n den ni n dɔgɔnin de wele k'i bɛ kangari d'a ye o ye diinɛ kɔnɔko de ye i b'o to ne de ma i bɛ jamana de mara nka ne de bɛ fɛn min bɛ e ni ne yɛrɛ ni jamana bɛɛ mara o tɔgɔ ye diinɛ ne de y'o ɲɛmɔgɔ ye jamana in kɔnɔ o tuma e bɛ nin wele k'a lasigi k'a laadi mun na ɔ siɲɛ filanan ni musa yɛrɛ sina k'a minɛ k'a don kaso la o tɛ taji kɛlen ye tasuma na k'i b'a fɛ k'o faga kɛlɛ de wulilen filɛ ka jɔ a ma ka musa la dɛ n k'a ma ka musa la k'a ko bilemantigiw ma k'a tɛna bɔ n ye joona e olu ko cɛkɔrɔba k'i sigi yen fɛ fɔlɔ k'anw ci ka ca ee ko kɔni a b'aw ɲɛna k'aw de ye ko kɛ k'a tɛ ɲɔgɔn ɲininka a ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ba a b'a ɲɛna k'a de ye ko kɛ aw bɛ birisi dɔn wa n ko ne ka lamɔmuso den don ni birisi tun ma sɔn a tun bɛ bamakɔ bɛɛ kɛ fu ye a tɛgɛ bɛ d'a kan tɛ manamanakan dabila kana to n ka dɔw ka tɛmɛ n'a ma se yan dɛ karamɔgɔw sera yen o n k'o sera yen an tɛ sen ta o se cogo dɔn dɛ k'an k'an kɔrɔkɛ ma k'a ka sabali k'an k'a ka sabali k'an k'a mɛn ko daga falen don hali bi ale ni pani ɲɛ kelen b'a bolo kana a bɛ fɛ ka na mun tiɲɛni dilan ka taa k'o to bɔnnaw bolo tugun k'a ma i ka k'a ka sabali k'an y'a ye kɛlɛ kɔnɔ an tɛ fɛ ka bɔ an n'an dɔgɔninw cɛ k'a ka sabali ɔ karamɔgɔ musa bɔra ye o ko kelen bɛ sen na bigitigiw nana an sigi an dala k'a da tulu la k'a da jaba la bancogo de b'a la fali sɔminen d'i ra o b'o dunni de dabila hee n ka cɛ o bɛɛ b'a ka haraba haraba n ka cɛ ko bɛɛ nana ɲagami sa hee duwanyenya ka di ni minisiriya ye pa pa pa pa pa an ka karitiye kɔnɔ n'i ye mobili da kelen ye min ka baa bolo dɔrɔn n'an y'a ɲɛɲini k'o bɛ duwani na ko pa pa pa duwanyenya ka di koyi ɛɛ karamɔgɔ bɛɛ de sɔminen bɛ fɛn in na awɔ bɛɛ bɛ haraba haraba la sa i b'a fɔra ko iburahima ka zaridɛn kɔnɔna kɔni ko a cɛw tɛ teliya musow tɛ ba ko ma dunanw ja tun ka farin iburahima ka zaridɛn kɔnɔna bɛɛ bɛ boli la i ka fa girigara giri karamɔgɔ b'o boli la tuma min na girigara giri k'a fɔ b'o boli la tuma min na ɲɔgɔn nɔfɛ girigara giri jamana kɔnɔ k'o nana koron ka k'o koron ka k'o koron ayiwa an ye minisɛri ninnu datugu n'o ye mugadamu ye an y'olu ka minisɛri datugu an yɛrɛ y'an bolo don bɔrɔ kɔnɔ ko bolo de bɛ bɔ o bɛ bɔ hɛra de la karamɔgɔ bɔ man di dɛ o tɛ bɔ hɛra la n ko bɔ man di awɔ ayi n'i taatɔ y'a k'a la o kɔni nɔfɛ kɔni nafolo kana siga a ra a segintɔ a b'a ta sara i la kana siga a ra ayi n b'o n b'o kɛnɛkɛnɛ kelen yir'i la i k'o lajɛ ani hamadu ka ba ka mati u ye masi misɛnnin caman ta n k'u ye masi misɛnnin caman ta a bɛ sɔrɔ o tila ko ɲɛna ka bɔ kadafi ka kadafi ka madarasa karamɔgɔ ni alimamiw sara waati la fo ka na se marisi minisiri gaw ni depite gaw ma u ye caman ta ɲɔgɔn fɛ nka saraba cɛra don min na ko hamadu ka baba y'a ti dugu la o don hamadu ka baba ko a ma ko nin dira ale ma komi wurudi dira sɛki amadu tijani ma cogo min na arabu ye nin di yan n t'a dɔn bolo ni bolo e kira ko fa de bɛna wuli la faransi ye wari bɔ faransi k'a di libanɛ bilakoro ma u ka taa wari di ma i bɛ fɔ ka na k'i bɛna n tromper e m'a sɔrɔ ne bɛ faransi dɔn ka tɛmɛ e kan n ko ne fa b'u fɛ yen tɛ manamanakan dabila an da la i kana nin ka wari a ko habada u y'a da tulu la k'a da jɛbɛra a labanna min na bɛɛ b'a ye wa o kama hamadu ka baba ye bi kelen dɔrɔn de don ala sen na a ma min bɔ cogo dɔn ka d'a kan n'a tun ye maaba wele a ye maanin wele a ko hamadu ka baba y'i pan ale kama de ye a y'i pan ale fa kama de ye o kama hamadu ka baba ye cɛw bɔ sen na ka mun ne ma kɔrɔla fa a ma tɔgɔ fɔ a ma fa tɔgɔ fɔ nka hamadu ka baba fana ka teli dɛ faso den dɔ don a ka teli a nɔ ka ɲi aa ah, n ko an ye nin faamu o tuma i y'a yira diɲɛ na sisan k'i bɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ kira tɛ kɛ e m'a daminɛ fɔlɔ e t'a ɲɛ dɔn ni min sen bɔra n'a m'i kɛ kun ci su ni dafara su ye k'a fɔ a ma ko e bɛ tulonkɛ la o e t'a ɲɛ dɔn e bolo ko n bolila ka taa arabu ka du kɔnɔ n taara wurɔ denw lajɛ k'o de bɛ hamadu ka baba ka relation ka kɔrɔ n'o ye a ka girin n'o ye a nafa ka bon n'o ye e bɛ kulejɛla min na arabu b'e kɛ fatɔ ye n ko hamadu ka baba ka marché girinw de ɲini k'a d'u ma e tɛ sotelima feere cogo dɔn wa n ko kira bɛ ka marché gɛlɛnw de ɲini k'a d'u ma e bɛ n'i suma kira ma ni arabu ye e t'a si dɔn e tulonkɛ bana a b'i sɔrɔ yen a bɛ nansara dɔn ka tɛmɛ e kan sa ale bɛ marɔku de marɔku bɛ o tan de bolo nka cɛ i komi sawudi a b'u bolo cogo min na nka a bɛ nansara dɔn ka tɛmɛ e kan sa e bɛna nansara ko kuma de fɔ a ye wa o kama i y'a dribbler match la a ko sen na ko mina n ti da i dribbler ma mɛ n'i yɛlɛla dɛ ne ta bɛ tɛmɛ avion de kɔnɔ ka na di yan fɔ n ka so yan nɔ i b'a ye ɲɛ na marché ka ca mali kɔnɔ e kɔrɔtɔra a ma k'e kun fɔlɔ e k'an bɛ k'a to ten a m'a ta minɛ bɛɛ ɲɛna k'u ka kɛlɛ tɔnɔ yɔrɔ in datugu ka bɛn ne karamɔgɔ ka fɔ ma setigi tiɲɛtigi ko keyita k'an bɛ ka tɔɔrɔ tila ko an bɛ ka juguman tila an bɛ ka ɲuman tila ko maninkakɛ ma ko dɔwɛrɛ t'an bolo ni nin tɛ bɛɛ de ka boli i ka biribiri ye karamɔgɔ ko tiganinkurun la kumaba tɛ ban ɔ n ko karamɔgɔ ka bɛn ne ka yɛyeli ma aw nɔfɛ aw ka turabu jɛnsɛlen nɔfɛ karamɔgɔ kɛlɛ sera a kuncɛyɔrɔ la koyi bɛɛ k'a fɔ tare tare awɔ kɛlɛ sera a kuncɛyɔrɔ la mhm. ka d'a kan hamadu ka baba ye min kɛ n y'a fɔ aw ɲɛna ne t'a dɔn a detaye baara dɛ nka a ye taa mɛnkan in lamɛn k'a laban n ko a ma kira tɔgɔ fɔ a ma kira fa tɔgɔ fɔ mali kɔnɔ ni maa bɛ se ka mali diinɛ ko kuma fɔ ka tɛmɛ kira la i b'o fɔ fɔcogo min na a ka bɔ k'o ɲɛfɔ an ɲɛnaba mali karamɔgɔw o tɛ se o ka bɔ o yɔrɔ la anw ye ko dɔ sɔrɔ sɔrɔ a yirala jama jama ɲininaw de la k'a fɔ n bɛ se ka jama labɔ hali ni kira sen t'a la a fa sen t'a la n y'o dɔɔnin sɔrɔ haya bɛ n bolo ee karamɔgɔ a tun t'a ɲɛdɔn de n'a tun y'a ɲɛdɔn a tun t'i jɔ o jɔda in na kuwa ale t'a dɔn de kuwa n ko ale t'a dɔn n'i y'a sumaya ale ale ka kow fɛ minɛcogoba de t'a bolo ko in na sen na wa o de y'an tɛmɛ sira ye dɛ n ko o de y'an tɛmɛ sira ye dogodogonin kɔnɔna na ne ɲɛ bɛ yɔrɔ kelen de la min y'an tɛmɛ sira ye ka d'a kan ale bɛ min ɲɛ dɔn kosɛbɛ ale bɛ min faamu kosɛbɛ ale bɛ se k'a ka hayaw jigin ka bɛn min ma kosɛbɛ o tun ye béret rouge ko ni béret vert ko de ye komi an bɛɛ b'o tiɲɛ dɔn cogo min na karamɔgɔ sen na béret in cayara a ma kojugu sen na béret in cayara a ma wa a tɛ sen na maa in bɛɛ dɔn o ko kelen bɛ k'a kɔnɔna fili kosɛbɛ a bɛ baw la kuma o kuma karamɔgɔ a ye kura dilan ka taa sinɔn dɔ t'a bolo sen na kana siga o rɔ fewu foyi t'a bolo sen na a ta banna de pewu nka a bɛ se hamadu ka baba la dɛ o fana siga tɛ na maliko kɔni na ne ka yeli la a ta sera a dan na nka a bɛ se hamadu ka baba fana na cɛ de kana siga a rɔ muso kana siga a rɔ ni hamadu ka baba min kɛcogo dɔn a b'o kɛ kunci su ni dafara su ye bɛɛ ɲɛna ayi kufa n'o tɛ ɲɔgɔn ye abada iyad ag ghali n'o tɛ sigi tabali kan abada o t'a dɔn o bɛ k'i tulon k'a la o t'a dɔn ko ka 84 chauffeur ɲininka sa n ko a tɔgɔ duwani na bobo bobo bɔda la duwani na duwanyɛkɛ o denmisɛnnin n'i y'i ja farinya k'i b'a ka sofɛri ɲininka a b'i jɔlen to dɔrɔn ka denw wele taa kabini na dɔrɔn ka denw wele kamalen u bɛ so gosi dɔrɔn a bɛ musa yɛrɛ de gosi direct i ka denmisɛnninw ka mɔbili dɔ minɛ jɔn ta don a t'o ɲɛɲini mɔgɔ wɛrɛ de ka minɛn b'a kɔnɔ a t'o ɲɛɲini min don o dɔnni kana mali papu bɛɛ lajɛlen k'u ka cɛ fɔ an ɲɛna min ka mɔbili tun ka ca n'a ta ye k'o cɛ k'i bolo kɔrɔta k'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna a tun bɛ sigilen dugu min na k'o fɔ an ye sinɔn an ye bedi tarawele ye ka taa u ka so kɛmɛ ni bi duuru ni dɔɔnin de tun b'o bolo ah, karamɔgɔ ko ninnu de n'anw ye kelen ye n'u y'u ka balima sira bɔli daminɛ kuma o kuma karamɔgɔ siran dɛ n ko n'u y'a bɔli daminɛ kuma o kuma siran n k'u y'a bɔ ko fɔlɔ kɛ o de y'u se cɛmɔgɔ ma ka cɛkɔrɔ don ekipu ra karamɔgɔ m'a f'i ɲɛna n k'o y'a sɔrɔ kɛ i ka taa ɲɛɲini n y'a fɔ bala n ko fɔ nin ɲɛna n ko ni maa min ma sɔn wuli i k'a ɲɛɲini kudetakɛlaw y'u ka kudeta dilan k'a ban u ni alikadi bɛ ɲɔgɔn ye dɔgɔkun o dɔgɔkun siɲɛ kelen u ka ciden n'a bɛ ɲɔgɔn ye nka ko jɔn min t'i bolo da baba modibo kan cɛ t'a kɔnɔ kalo wɔɔrɔ cɛ kelen ma sɔrɔ kuranɛtigidenw cɛ ma farinya n ko cɛ ma farinya u yɛrɛ de taara cɛ wɔɔrɔ tɔgɔ fɔ alikadi ye alikadi ka sɔrɔ ka wuli ka relation ɲini ka ka baara kira ba kɔni a ye bɛnna sira in bɔ o de senfɛ ko a nana bɛnna sira fɛ cɛmɔgɔ ko bɛɛ ni jɛ fɛn t'an bolo dakurunya kelen ye cɛmɔgɔ don gasira a y'a mɔden di ka d'a kan ko mɔden y'a kanu cɛkɔrɔ ko n kelen tɛ se ka don ko f'a ka wasolonka cɛ saba fara n kan o ka taa kɛ n seere ye u ka wasolonka cɛ saba fara cɛmɔgɔ cɛkɔrɔ bagayɔgɔ kan ka sɔrɔ ka i buguya mɔgɔ tan naani minnu bolo da modibo kan mana sama fɔ an ɲɛna k'u cɛ tan naani bɛɛ tun bɛ perezan jɔyɔrɔ la nkalon tun tɛ dɛ cɛ tan ani naani fiɲɛ bɛ cɛkɔrɔba ninnu na musa bilara de k'a ka cɛkɔrɔ minɛ ka d'a kan cɛkɔrɔ donna ekipu la cogo min na bɛɛ b'o ɲɛ dɔn cɛkɔrɔ y'a ka misiyɔn conclure a ka bɔ a la o kama musa y'i tɛgɛ k'a la a senankolon sara tawudeni a ko k'ale tɛ se ka sujuru bin u ka ala ɲɛ tugun ka bɛn mun ma ninnu y'u kale fɛn min n'ale ye k'u t'ale janfa musa ka tila ka nin k'ale la a ko ko ayi ee n ko musa tɛ cɛkɔrɔ ni ne n'i tun ye ɲɔgɔn ye e tun bɛ yafa musa ma musa tɛ a bilala la de e t'a ɲɛdɔn e mɔkɛ nɛgɛnna k'i don ekipu ra ka bɛn modibo bolo minɛni de ma k'i ka perezaya banna o misiyɔn de tun don haya ma sɔrɔ bolo min bɛ se k'o de kunbɛn wuruwane ma sɔrɔ bolo min ko a bɛ se k'i jɔ o de ɲɛ u ka jinɛw siranna o de ɲɛ ko cɛ min bɛ se k'o kɛ u taara kɔmɔtigi mɔden de wele cɛmɔgɔ bagayɔgɔ mɔden de wele ka n'a bila a la a y'a ka misiyɔn dafa mali ko ne ko n k'a senankolon sara kidali cɛkɔrɔ bagayɔgɔ cɛkɔrɔ ni dimi taara da nka musa nɔ tun tɛ dɛ ayi musa bilala la wa t'a kɛ kun dɔn n ko musa bilala la wa t'a kɛ kun dɔn ɛɛ karamɔgɔ ɛɛ karamɔgɔ ɛɛ karamɔgɔ i t'a dɔn ko bi maa ninnu bila u ta la n k'i t'a dɔn ko bi maa ninnu bila u ta la ninnu t'a dɔn k'u dɛsɛ ko bɛ yen nɔ f'u ka sɔn na an ka sigi an ka baro a bɛ kɛ cogo di a bɛ fɔ cogo di a bɛ fɔ kuma jumɛn na yɔrɔ jumɛn na karamɔgɔ ka bɛn jɔn tile ma o ka se a fɔ ko la u ye dɔrɔn o mɛnna an dala dɛ n k'u mɛnna an dala an n'u kana taa yɔrɔ jan an ka dan manden yan nɔ tɔmɔta bɛ sɔrɔ a la o n ko tɔmɔta bɛ sɔrɔ a la manden dugukolo kan yan kɔni kɛrɛ bɛ se ko ten a ko ni minɛ yɔrɔ ma sɔrɔ nin na dɛ fo kɔnɔna don karamɔgɔw ka kɛnɛ don ka kɛnɛ kantigi fo sabu ɲuman na nana ba san bɛɛ dɔ turuba kɔni awɔ bamanankɛ k'e ka foli minɛ sa n k'a sɔrɔ n karamɔgɔ la karamɔgɔ gindo fo sanfɛ ma ko bɛɛ lajɛlen foli don k'an bolo fila b'an kɔ k'an ma kuma ka bɛn dɔnni ma an ma kuma ka bɛn yeli ma an kumana ka bɛn a ma k'olu de bi yan nɔ n'an ye min ci olu bɛ se k'a kala ko ni kalata ma sɔrɔ min na o ka dasi bolo kɔ la o ka saba dɛnɛ na an ka taa ko n ko ka karamɔgɔ jansa bi k'a sɔrɔ jansalenw de cɛra ko ne ko ko a jara ko bamanankɛ y'i da dan kunbɛ ani sira kunbɛ cɛ ko don bilen janya ko a sebali tɛ ko a n'a ɲɛ ko an b'a ko ko an bɛ ka ji bɔn a ye k'an bɛnbaw taara yen o ma kan ka taa n'an bɛ ka taa don dɔ an bɛɛ bɛna se ka kɛlɛ jan na la ko n'an ko kɛlɛ ko ne ko ko n kan bɛ nin de ma npanmuru in ta tɛ marifa in ta tɛ walima dɔgɔyali la ka sɔrɔ k'u ka marifa ta k'o da i kama na ne kan t'o ma ne kan bɛ nin de ma u ka bɔ an ka nin de ɲɛfɔ u ye min kɛ u k'a dɔn k'an b'a kalama karamɔgɔ kɛlɛ bɛ nin na ne ko wɔyɔ bɛ nin na ko n'an sera fɔcogo la karamɔgɔw k'a latilen ni minɛta ma sɔrɔ min na karamɔgɔ ko ta a kana tɛmɛ n'a ye fiyewu a kana di denmisɛnninw ma dɛ a dasi bolo kɔ la a k'a saba dɛnɛ na an ka taa mandenka dama don dɔ tɛ taa yɔrɔ la ka dɔ to ka kɛlɛ jan la